Go mbeannaí Dia dhaoib agus tá fáilte romhaib ag clár na seachtaine seo. Bean as an nGlaise Bheag i gCorca Dhuibhne a bheas ag comhrá liom ar an gclár seo anocht, sin í Síle Gorman. Is i mBleá Cliath a rugadh í, ach i lár na seachtódaí chuaigh sí ar cuairt síos go Ciarraí agus ní i bhfad ina dhiaidh sin gur phós sí féin agus fear as an áit. Scór blianta d'aois a bhí sí ag an am. Tá bialann agus teach lóistín anois ag an mbeirt acu le deich mbliana fichead agus iad ag breathnú amach ar chuan Ard na Caithne. Céad fáilte romhat, Síle. Go raibh maith agat, a Mháirtín.
Raibh mórán, déarfaidh muid, go do chuid cairde ag scór blianta d'aois ag an am sin ag pósadh san áit a mb'as dhuit, i mBleá Cliath. Bhuel, bhí cúpla duine agus is dócha ná raibh an oiread san ach fós, you know, ag an am, You know, like, tá an saol athraithe anois ar fad, you know, ní phósann éinne anois dtí na tríochaidí, má, má phósann sí, má phósann siad in aon chor, but ag an am, you know, theastaigh uainn, uainn pósadh, theastaigh uainn tigh a bheith againn, clann a bheith againn, agus bhí sé ag tosnú gur theastaigh uainn, ehm, saghas career a bheith againn chomh maith, but theastaigh na rudaí san uainn, yeah. Céard a thug go Ciarraí ar an gcéad iarraidh thú? Chuas síos roimis an Ardteist chun Gaolainn a dh'fhoghlaim. Agus thiteas i ngrá leis an áit. Ní rabhas riamh i gCiarraí. Ní raibh aon bhaint againn le haon áit lasmuigh de Bhleá Cliath, ó na Liberties ab ea, mo thuismitheoirí agus a muintir roimis sin. Ach chuas go Chiarraí agus thiteas i ngrá leis an áit agus bhíos ag gol slí ar fad abhaile tréis an cúrsa Gaelainne agus ní raibh aon rud im cheann ach teacht chun maireachtaint ann. Agus nuair a bhíos naoi déag thána agus cheap, dúirt m'athair le mo mháthair ná tóg aon cheann di, beidh sí thar n-ais taobh istigh de trí mhí, sin an-chuid blianta ó shin anois. Agus ní, ní, ní ach, agus ar, ar phós sibh i gCiarraí nó i mBleá Cliath? Ó phósamar i gCiarraí is gach aon rud, yeah, bhuel thosnaíos ag dul amach le Vincent nuair a thána anuas agus bhíomar chomh óg, you know, ach em, you know, is dócha, you know, is iomaí casadh. Raibh aithne agat air nuair a bhí tú ag an gcoláiste Gaeilge? Ní raibh ag an am san Ní raibh. Ach thána anuas, an bhliain gur athraíos anuas, thána anuas féachaint an bhféadfainn jab a fháilt. Ní cuartú fear a bhí tú, ab ea? Hea? Ní cuartú fear a bhí tú ag an am? Ní cuartú fear a bhíos ag cuartú post a bhíos. Hea? Ach bhuaileas leis agus bhíomar ag an Munster Final, ceann níosa fearr, bhuel ní, cluiche leathcheannais, ceann seachtaine seo chaite but, Bhíomar ag an Munster Final, an chéad bhliain don Pháirc Nua i gCorcaigh, agus bhíomar ag teacht abhaile agus stopamar i Maigh Chromtha agus chuir sé a lámh timpeall orm agus dúirt sé liom, Cad a bheidh agat? And that was that. B'in é. Sin é. Agus tá sé ag fiafraí an rud céanna ó shin tú agus uaithe na fiafraí dhó.

So bhí sé sin agam ach em ansan nuair a phósas d'imigh sé sin mar ní rabhas ábalta, bhuel níor theastaigh uaim maireachtaint Sea. you know ann a thuilleadh you know is Raibh tú fanacht san óstán an raibh? Yeah agus em you know ní raibh puinn rotas á dhéanamh amach ná puinn forty hour weeks ar siúl ag an am ach em so you ach ansan thosnaigh fuair beirt againn post i monarcha Emma Éire teo in aice linn ar an Ghlaise Bheag agus bhíomar ag obair ansan ar feadh tamaill agus thosnaíomar ar an dtigh ach D'imigh sé sin. Sea. Skew-ways mar a d'imigh an-chuid de na tionscnaimh san ag an am agus, you know, tharla sé sin cúpla babhta agus just bheartaíos thiar in Éirinn n'fhéadfainn braistint ar éinne chun airgead a dhéanamh dom gur chaitheas mo shlí fhéin ag a dhéanamh.
Agus a raibh airgead gann ag an mbeirt agaibh théis pósadh? Ní raibh faic againn. Huh?
Bhí seasca nó ochtó punt nó rud éigint againn nuair a phós muid agus, Raibh teach agaibh?
Thosnaíomar leis an méid san airgead, thosnaíomar ag tógaint an tigh. So bhí sé sin imithe ag cur an bóthar isteach. Ach leanamair orainn mar bhíomar óg, ní thuigimid, just thuigeas-sa go raibh tigh ag gach éinne, go raibh aithne agam orthu agus go mbeadh tigh agam féin. So leanaíos orainn, leanaíomar orainn agus thógaimid an tigh. now dheineamar an-chuid den obair sin féin, you know, ní raibh aon contractors i gceist ach, you know, saghas píosa ar phíosa agus meitheal agus gach aon rud mar sin, you know, na comharsana bhíodar chomh hiontach ag an am chun cabhrú linn agus gach aon rud. Agus ansan chaitheamar díol as an tigh agus. Agus an raibh sibh in ann airgead a fháil ón mbeainc nó ó dhream ar bith ag an am? Ní raibh. Raibh sibh ró óg le haghaidh a leithéide? Abair ní raibh ach but bhí airgead le fáil ón ó Chomhairle Chontae agus chuamar isteach i dtosach is cuimhin liom agus bhí an ráta úis 21% compound interest nó rud éigin. Bhí sé as a mheabhair agus thosaigh siad go léir ag rá linn you know ní dhéanfadh éinne é sin but see ní raibh an tarna rogha againn. ach é sin a dhéanamh. Agus an bhfuair sibh beagán.
Fuaireamar 7,000 ag an am agus bhíomar ag díol as, is dócha timpeall seacht mbliana agus theastaigh uainn rud éigin a dhéanamh leis agus chuamar anyway chun é a chíochniú agus bhíomar ag díol suas le £75 sa mhí, gach aon mhí, ach fós bhí an méid céanna airgid amuigh orainn is a bhí an chéad lá. Tá, sea, sea.
So ghlanamar é sin. Agus an raibh deis ar bith ansin ag Vincent d'fhear a bheith ag obair ar thalamh ná ar fharraige ná tada? Bhuel, bhíodh sé ag iascaireacht. An mbíodh?
Yeah, bhíodh. Bhí cúpla bhliain ag iascaireacht bradán agus cúpla bhliain ag iascaireacht potaí. gliomaigh agus mar sin de agus dhéanaimis, beirt againn, gach aon rud a bhí amach, bhí, b'fhéidir go mbeadh sé ag obair ar na bildeáil má bhí post ann, theastaigh uainn, bhí a fhios againn gur theastaigh uainn fanacht i gCorca Dhuibhne. Ar dhúirt tú ag aon am agus beagán ganntan airgid oraibh, ar dhúirt tú leat féin, Faraor ar tháinig mé anuas go Ciarraí beag ná mór? Bhí rudaí an-deacair ar fad ar fad. an-deacair agus you know sna blianta tosaigh you know bhí sé deacair ar mo thuismitheoirí féachaint orm you know umm but you know bhíos ana determined. Raibh an airgead ag na tuismitheoirí? Raibh siad ag tabhairt aon síneadh láimhe dhuit? Ní raibh, no, like, táimse an-, bheifeá neamhspleách go maith you know bhí sé mar rogha é teacht go Ciarraí. Ní chaití mórán ar mhí na meala ag an am sin ach an oiread. Ní, ní, ní, ní, ní bhíodh sibh ag dul go Lanzarote ná aon áit? No, no.
Chuamar amach agus you know bhíomar fanacht i B&B agus um, Cé raibh tú ar, cé raibh tú ar mhí na meala? Oileán Árann, Oileán Árann agus bhí an rud mór go chaitheamar airgead air ag an am ná bhí an bád ar stailc ag an am, ní raibh aon bád ag dul amach agus chuamair ar an plane agus b'é an chéad uair dúinn ar ar an plane.

Just Gormans, Cliff Top House a deirimid nó Tigh Uí Ghormáin. Tá sé sa nGlaise Bheag. Cén áit i gCorca Dhuibhne a bhfuil an Glaise Bheag? Táimid amuigh ag féachaint amach ar Chuan Ard na Caithne, mar a deirim. Tá Cnoc Bhréanainn sa ghairdín cúil againn agus an Atlantic sa ghairdín tosaigh againn. Táimid, nílimid i bhfad ó Raidió na Gaeltachta, cóngarach do Bhaile na nGall agus Feothanach. Tá, sea, sea. Agus cén sórt daoine a thaganns go dtí sibh anois ó thaobh, déarfaidh muid, tóg an teach lóistín, cé fhananns agaibh? Ok, tagann daoine ó gach aon pháirt den domhan chugainn, you know, agus gach aon saghas aos chomh maith agus bhíos ag iarraidh a dhéanamh amach, you know, cad é ach sé rud a bhíonn ann is dócha gur daoine dheas leo a bheith amuigh as na bailte, dheas leo a bheith cois farraige agus you know tugaimse ana-chuid am ag tabhairt you know caint leo is rud, is maith leo é sin. Bím ag múineadh cúpla focal Gaolainne dóibh agus mar sin de is bíonn an chraic againn. But tagann siad, you know i mbliana tá ana-chuid de mhuintir an Astráil mar tá siad ag fáil luach airgid maith ar an dollar an Astráil, you know, being honest. Agus sé, sé d'fhear céile Vincent a rinne na boird nuair a thosaigh sibh amach ar an, ar an mbialann agus rud. Sea.
Bhí, bhuel ní raibh aon rud againn ag an am agus chabhraigh, you know, mo mhuintir liom chun tosnú amach ach you know, thosnaíomar amach le rud éigin nós £150 chun an gnó ar fad a thosnú. Cé a chuireanns na cuairteoirí go dtí thú? An bhfuil tú istigh le comhlacht eicínt? Ok, bhuel, abair, tháimid ag obair ó 1980, so tagann an-chuid daoine thar n-ais chugainn agus molann siad sinn. Agus ansan, you know, bíonn daoine ar nós Georgina Campbell Good Food Ireland agus na daoine san go léir agus of course anois, you know, tá an idirlín agus bíonn rudaí scríte ar an idirlín, you know, agus. Céard a, céard a chiallaíonns na plátaí seo a bhíonns crochta taobh amuigh de bhialainn agus áiteachaí, Georgina Campbell agus daoine eile?

iontach ar fad ab ea é sin mar bhí an méid san obair curtha isteach againn ann agus toisc go rabhamar chomh fada ó aon bhaile mór nó you know agus i mbliana but is dóigh liom anois deineann like i mbliana fuaireamid ó Bhord Bia restaurant of the month toisc go mbímid ag iarraidh bia na háite a úsáid you know so tá an-chuid de sin ann anois go mbeimid. B'in iasc anois go leor ab ea a Síle? Yeah, bí, bhuel, bíonn iasc aoibhinn ar fad againn thíos, you know, agus, you know, tá De Brún Iasc agus Ó Catháin agus bhfaighimid togha iasc, togha bia na farraige. Eh, Agus a bhfuil, bhfuil, bhfuil feiliméaraí ag cur glasraí ar fáil daoibh nó s- bhfuil sibh féin ag plé le, le garraíodóireacht? Bhuel, fásaimid em, fásaimid an-chuid de nár rudaí féinig, na sailéadaí go léir a bhíonn againn bíonn siad ag fás againn agus cuid des na prátaí yeah bíonn siad ag fás againn chomh maith. Sea, tá siad sin blasta. Bíonn siad an-bhlasta yeah, bhí jab againn orthu i mbliana mar bhí an aimsir an-fhuar. Sea. Yeah, yeah. Cé mhéad seomra anois atá agaí sa deireadh thiar thall théis théis an tógáil uilig? Tá naoi gcinn yeah agus saghas seomraí mór compordach is ea iad, you know, spásúil, yeah. Tabharfaidh muid cuairt ort lá eicínt. Tá do, tá do. Fan liom anois go fóilleach mar tá scéalta go de, go leor eile agus scéalta deasa eile le, le n-inseacht agat agus beidh mé ag caint leat ar an nóiméad. Siod í anois Síle Gorman, bail ó Dhia uirthi as Ciarraí agus beidh tuilleadh seanchais aici agus beidh muid ar ais théis na bhfógraí seo.

Fáil. Céad fáilte romhaibh ar ais ag an gclár Comhrá agus bean as Corca Dhuibhne a bhfuil bialann agus teach lóistín aici ag comhrá liom anocht, sin í Síle Gorman. Bhuel, is fhada, a Shíle, cén bealach a ndéarfá le strainséir nach raibh fós i gCiarraí? ná do thaobh tíre-sa, céard a choinneodh ann, a, ar feadh na hoí, ar feadh oiche nó dhá oíche i do theach lóistín, céard a bheadh le feiceáil acu.
Bhuel, you know, an-chuid daoine a thagann go dtí leithinis Chorca Dhuibhne, you know, tagann siad fé, mar a deirimid, draíocht an Daingin, tá rud éigin draíochtúil ag baint leis an leithinis. So, obviously, you know, is breá le daoine na radharcanna agus an farraige, you know tá an-chuid suíomhanna you know seana-shuíomhanna tá Gallarus Cill Maoilchéadair an-chuid suíomhanna againn siúl siúl den scoth tá siúl ar an dtráigh ar an bhfaill tá Cnoc Bréanainn againn agus rothaíocht you know so So ní agus tá suim acu sa sa you know éisteacht leis an teanga chomh maith agus ceol you know so tá an cultúr chomh maith leis an oidhreacht. So níl easpa rudaí ar bith le haghaidh an cuairteoir a chur a chodladh. Níl, níl. Anois, thú féin, bail ó Dhia ort, i do chailín óg ag goil go Ciarraí anuas as Baile Átha Cliath. Céard a, céard a bhí tú a dhéanamh i mBaile Átha Cliath nó an raibh tú, cá raibh tú i dtosach, sular fhága tú nuair a bhí tú naoi mbliana déag? Bhuel, obviously, bhí, bhí an scoil déanta agam agus ní, níor dheineas aon rud tar éis na scoile mar theastaigh uaim teacht go Ciarraí ach you know bhí mo thuismitheoirí is dócha ag súil you know mar tuismitheoirí anois you know is dóigh liom go rabhadar ag súil go bhfásfainn amach as an rud em agus em Céard a bhíodh do thuismitheoirí a dhéanamh? bhí em thiar i ndeireadh bhí hardware shop agus builders provi, builder provider ag m'athair em. so ach like you know you know m'athair thosnaigh sé gnó dhíol sé bicycle rás cheannaigh sé gnáthbhicycle agus dréimire you know tar éis an chogaidh agus thosnaigh sé a ghnó mar sin you know so bhí saghas an background san agam agus bhí mo mháthair lena chois you know choimeád sí sin na leabhair agus chabhraigh sí leis eh, gach aon tslí hmm. so you know bhí bhí saghas Sin é an background a bhí agam. Agus nuair a deireann tú na rothair anois, dhíol sé rothar rás le haghaidh rothar agus dréimre a cheannacht. Raibh cáil, Smith a bhí ortsa nach ea, sular phós tú? Raibh cáil ar na Smiths se'agaibhse de bharr a bheith ag rothaíocht?
Bhíodh m'athair ag rothaíocht i gcónaí, you know, an t-am san bhí sé an-phopular mar spórt agus théidís timpeall na tíre. Bhí sé, dhéanfadh sé road races, time trials mar a ghlaonn siad air agus track racing agus bhí an-chuid records aige, you know, bhí, bhí clú is cáil air, ghlaoidís Pete Smith air, cé gur Paddy an ainm a bhí air, ghlaoidís Pete Smith air. But m'athair críonna, bhíodh sé sin ag rás, duine des na céad daoine is dócha a bhí ag rás agus is dóigh liom in nineteen oh two bhuaigh sé an Duffy Cup, rud mór le rá, ab ea é ag an am, rás don tír ar fad ab ea é agus chuireadar saghas handicap air, chaithfeá é a bhuachaint trí babhta chun é a bheith agat agus chuireadar handicap mór air mar níor theastaigh uathu go mbeadh, mbeadh an cupa, cupa nua ab ea é ag an am, agus níor theastaigh uathu go mbeadh sé imithe chomh tapaidh san. But bhuaigh sé é an trí babhta, an Duffy Cup, i. So bhfuil sé sin i mBleá Cliath ag na Smiths go fóill? Tá sé sin ag mo dhriotháir, yeah, Anois a bhfuil. yeah, yeah, yeah. Dúirt duine eicínt liom nuair a, nuair a bhí a fhios acu go raibh tú le theacht anseo ceist a chur ort faoi nuair a phós tú go, gur bean thú ra, ra, raibh an-suim agat i ngasúir agus gur mhaith leat a dó. haon déag, dó dhéag clainne a bheith agat. Bhíos an-rómansúil, is dócha, nuair a phósas agus is dócha go maith an rud nár tharla sé sin dom. But, you know, is dócha, you know, fuaireamar amach nuair a bhíomar an-óg nach bhféadfaimis, nach bhféadfaimis ár leanaí féin a bheith againn ach, you know, chuir sé isteach go mór orainn i dtosach but, Bhíomar an-óg agus you know is iomaí casadh ar bhóthar an tsaoil agus chreideamair i gcónaí go raibh cúis leis agus go raibh leanaí eile i ndán dúinn. Ní chreidfinn riamh go mbeadh mo shaol gan leanaí. Agus uchtálamair m'iníon Chiara. Saolaíodh í sin i 1980 agus Colm i 1983 agus ansan ar eagla go mbeadh suaimhneas againn chuamar arís agus chuamar chomh fada le Guatemala i 1997 is dócha. gur Máirtín. Tá sé cúig déag anois, Máirtín. So, so tá triúr, tá, tá, tá beirt mhac agus iníon agaibh anocht, is ea, is ea. Anois, raibh rialacha ag baint le, leis an rud ó thaobh cé chomh hóg agus a bhí sibh agus rud, rud, rud den chineál sin nuair a bhí sibh á n-iarraidh nó, nó raibh sibh i bhfad ag fanacht leo? Bhíomar an-óg chun éinne a dh'fháil, you know. Abair, chuas, chuas isteach is fuaireas an páipéarachas nuair a bhíomar pósta, trí mbliana mar bhí 'fhios agam go b'in é an an fhaid go chaithfeá bheith pósta. em, agus fuaireamar Ciara ansan agus em, but ní thuigeas ag an am ná n'fhéad, n'fhéadfaimíst í a uchtáil, a uchtáil i gceart go dtí go mbeinn fiche cúig so chas, saghas, chaitheamar fostering a dhéanamh uirthi ar dtúis. So ní, ní raibh tú ach fiche trí, b'ea? Sea.

agus you know nuair you know nuair a bhí an baist againn agus you know tá saghas celebration i gcomhair leanaí uchtáilte isteach an Eaglais agus in ionad baiste agus mar sin agus bhí sí ag rith timpeall agus bhí sí lán de cheoil agus yeah yeah. Ar tú ar tú fhéin a thug nó ar sibh fhéin a thug Ciara uirthi? Sea. Sea. Agus ar ar sibh fhéin a thug Colm agus Máirtín ar an mbeirt? Sea. Tá fhios a'm, sea. Agus ansin ó thaobh a leithéid de sin a dhéanamh, raibh siad ag goil ag an scoil agus rud nuair a nuair a d'inis tú sibh dhóibh gur. Ó bhí a fhios acu riamh agus bhíodar mórálta as riamh, you know, bhí a fhios acu riamh, riamh ó bhíodar ábalta caint, bhí a fhios acu. Sea. Yeah, yeah. Bhféadfaidh mé seo anois iarraidh a bhfuil a fhios agat. an triúr acu anois, an bhfuil fhios ag aon duine den triúr faoina muintir féin? Bhuel, m'iníon, tá sí i dteangmháil lena muintir féinig agus tá aithne agamsa orthu agus, you know, you know, bímid go léir i dteangmháil lena chéile.

Sea. Tá fhios a'm. Tá sé éasca na rudaí sin a fháil amach anois, ar ndú, bhfuil 'fhios a'd, má tá, má tá, má tá siad ag iarraidh é sin a dhéanamh. Tá, tá, tá, yeah, yeah. Ní raibh sé an-éasca ar fad but, yeah, dhein sí é agus, yeah, d'oibrigh sé amach go maith di. Bhfuil an triúr acu a bhfuil ag obair in éindí libh, bhfuil, nó, nó, nó?
No, tá Colm i mBleá Cliath, em, dhein Colm dlí agus tá sé ag obair i mBleá Cliath. Em, tá Ciara, em,

gur dhúirt sibh libh féin gur mhaith libh duine eile. Bhuel, you know, bhí an beirt againn agus bhí gach aon rud an-deas agus chuamar, chuamar, ar dtúis chuamar go Istanbul i gcomhair deireadh seachtaine amháin agus bhí an-chuid leanaí bochta ar an sráid, bhíodar ag díol tissues agus, you know, bhreá leat. iad a bhundleáil suas is iad a thabhairt abhaile leat is thánamair abhaile agus bhí gach éinne ag caint ar chlár ar an dteilifís mar gheall ar na cailíní beaga sna orphanages sa tSín agus em an maidin tar éis dúinn teacht abhaile bhíomair suite ag éisteacht le fear ag caint ar uchtáil ó b'fhéidir Colombia áit éigint i Meiriceá Theas agus fhéachamair ar a chéile agus dúramair Ná beadh sé deas agus fhéachamar arís ar a chéile agus dúramar bhuel, you know, má theastaíonn uait, níl faic le déanamh ach éirí de do thóin agus an rud a dhéanamh. Agus thugamar fén uchtáil a dhéanamh aríst. Nuair a théanns tú héin isteach i mbialann nó in óstán le dhul ag ithe, Cén rud is mó a mbíonn tú ag faire amach dhó?
Bhuel, you know, is dócha go daoine atá ag obair sa tionscal linn-se gurb iad na daoine is fearr a thiocfadh isteach chuig éinne mar bímid chomh sásta go mbeidh duine éigint ag tabhairt rud éigint dúinn agus ní bhímid dian ar mhuintir an tí in aon chor. Is dóigh liom, like, tá rudaí áirithe sa tír seo, you know, faigheann tú saghas funny season i rith an tsamhraidh nuair a cheapann gach éinne ná fuil faic le déanamh ar an raidió ach bheith ag caitheamh anuas ar daoine bochta atá ag iarraidh bia a dhíol i bialann agus gach aon rud eile. So nuair a théimidne isteach ann, really and truly, like, unless go mbeadh sé go hainnis ar fad ar fad, bímid chomh sásta suí síos agus duine, rud éigint a fháilt curtha os ár gcomhair amach. Sea. Cén bheatha is fearr leat héin?
Iasc is dócha. Muise ab ea! Trosc? Ní aon duine, ní aon duine mór feola in aon chor mé ach eh, Cha. bhuel is, is breá liom you know portán agus yeah, yeah. Bheadh blas breá anois ar phíosa éisc a thiocfadh as eh, Cuan Ard na Caithne Yeah. agus tá mé cinnte go mbeadh blas breá ar na fataí atá suas i mBaile na nGall le, le Chipsy Nesta. Tá mé buíoch duit, go raibh maith agat. Caithfidh muid cuairt, mar a deir mé, ar ball a thabhairt ort lá eicínt síos agus tá súil agam go mbeidh fáilte agat roimh chuile dhuine. Go raibh maith agat a Síle. Go n-éirí leat fhéin agus le Vincent agus leis an gclann. Agus sin anois Nóra, nach gcuirfeadh sí ocras ort, bail ó Dhia uirthi, ag caint léi ar na rudaí deas a bhíonns acu. Bígí fhéin anois, má fhéadann sibh é, ag déanamh an rud céanna as seo go ceann seachtaine, coinnigí oraibh ag caint agus ag comhrá agus nó go mbeidh muid libh an tseachtain seo chugainn le clár eile. Go dtuga Dia slán sibh ar fad.